aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene mundilole kuti mu tsiku lalero tiyamikire kwambiri kumwamba chifukwa kwatilolanso kuti tikadzuke ndi moyo sitidziwa kuti moyo wanu anzathu inu kumeneko ukuyenda bwanji tikakhala ife abale anu kwanu kuno nyasalande ayi ndithu tikadapuma pang'ono ndi pang'ono basi tikusuntha achimwene munthu une leronso ndine woyamikira kwambiri nkhwatha zomwe zija za maulendo apa basi kwathu konse kuno za kwezy buses zikadapitirirabe kuyenda bwino kwambiri pakati pa blantyre lilongwe mzuzu komanso mangochi ukakwera basi za kwezy kuyenda kwake kumakhala kwabwino kwambiri chifukwa umadziwa ndithu kuti apatu mmene zateremo basi ulendo ndikafika bwinobwino sizongonyamulana kulongedzana ngati alongedza nsomba m'gondolo ayi ndithu ku kwezy buses zimakhala zinthu za smart za smart nthawi zonse amwene amandikumbutsa malume a ubongo amandiuza kuti ish koma obwande munkanena zoona nthawi zina di wamisala anaona nkhondo Potanthauza kwawo malumewo, ineyo ndiye ndinali wamisalayo, akuti ndinaona nkhondo. Kuyesera kufunsa kuti mwaganiza bwanji a Ubongo? Ndi pamene amandiuza kuti, Eish, zisankho zachitika uko, ena ake makosana amayenera kuti akhalenso pansi aone bwinobwino kuti kodi zinthu zathuzi tikuziyendetsa bwanji? Panopa pamene zinthu zafika, zafika ponyung'unya kwathu kuno, chiyembekezo chambiri chinali choti ayi anthunso azionetsera mkwiyo wawo akakhala kuti kuli masankho ngati amenewa, azionetsera kuti sitikukondwa nazo zimene mukuchita, koma ah, zimene zikumachitika zimakhalanso zozondoka achimwene, zosemphana, zimene zimapereka mantha kuti koma kodi mtundu umenewu nde mayendedwe ake tikuyenda bwanji kwenikweni? Kunachitika masankho uko. Inde be sikuti timayembekezera kuti kuchitika china chake chachilendo kwambiri, komabe timayembekezera anyamata a mtambontambo kuti aonetsa kuti ayi, ife ndife akuluakulu. Mukadapusa phwanga, tikanatola chinthuchi. Sitimayembekezera kuti ndi mmene zinthu zikukhalira kuno. kukhala kuphofomoka kumene anyamatawa aphofomoka pakadali pano. eish amwene ngozitu penanso kumadzifunsa kuti koma akuluakulu tikumapanga zinthu tikumayikapo mtima koma nchifukwa chani tikumalolera kuti pang'ono ndi pang'ono anthu dzina lizikhala likumazilala pakati pawo amandiuza a ubongo kuti ndi mmene mpingo wa mtambontambo ukumachitira akakhala zisankho ngati izi zikufunika kukhalanso pansi bwinobwino ndi kuunikirananso kuti kodi masanje takhala tikuchitawa atithandiza koma kodi tikusuntha kupita chitsogolo sizoona zikumachitikazi amwene mmadera mwina mmene kalekale inde osati timapambana koma timatola mukulumukulu pano tsopano tikutaya nkumabwerera ku chigawo chathu chimene timadziwika nacho Mikangano yosatha ku mpingo wa mtambomtambo igawanitsa anthu komanso kusokoneza zinthu kwambiri. Olankhulawo nthawi zina akumalankhula kuti ayi musadandaule abwande, zinthu zikonzeka. Ndimafuna ndikumbutse kuti patsala miyezi 22 kuti tichitenso masankho ena. Koma chiyembekezo makosana ndiye sakupereka chokwanira achimwene kuwapangitsa makosana akwa atiratambala kumayenda ndi mdidi ali tang'a tang'a tang'a ngati apanira ng'oma nthawi imene makosana akutaya kulimbana okhaokha zikupereka danga kwa makosana akwa atiratambala kuti amere mizu azipanga zinthu zimene akufuna modekha lero lino ndi izi zafika poti kuyika munthu pa chisankho kumapeza timavoti kumapeza timavoti ta azibale ake okha ba koma amwene ndiponso pena pake zomachititsa manyazi bwanji kuchititsana manyazi sizabwinoyi kunali kukana kuti ayi ukuku zisankho sitipanga nawo aise iwe amene umafuna uyimirewe uyima mwakufuna kwako koma ngati mpingo ifeyo wa mtambomtambo sitikupanga nawo tikukonzanso zinthu zina ndi zina basi osati munthu kumakatola timavoti ta m'mbale ngati mafulufute sizoona ayi kwachuluka chinkulirano ku mtambomtambo anthu akupanga zimene akufuna ena akhoza kupita kumabwalo a zamilandu basi awa sitikuwafuna sitikuwafuna kuti atitsogolerensoyi enanso hayi zimene akumakambirana ifeyo uh, sitikugwirizana nazoyi ena hayi koma komiti yakuti ife ayi sitikuyifuna nthawi ndikumapita. Nkhani zake zili ngati zimenezo achimwene. Wekhaso umadabwa kuti koma kuti nchifukwa chani ndikupanga zimenezi? Anthu mitima yawo ndiyosweka. Oyenera kuwatonthoza agundika kukangana, kusamvana. Iwe sungamtero yayi. Ineso sindikuimva sungamteronso! Kulankhula kwake kumakhala kodzilimbitsa mtima. Aaa! Zikonzeka, musadandaule abwande. Ooo! nanga kumbwita tikumbwitako kaya kupangitsa anthu kugwira manja nkhosi chiyembekezo tikumasowa kuti basi ife titokhatokha basi makosana a mtambomtambo zimene zikuchitika pakadali pano ziwapase phunziro adziwe sikophweka kupanga zinthu zina zake moyowu inde zikhoza kumadzaoneka ngati a awawa masanje amwene masanje akupangawa ife tikangobwera tidzangotola chinthuchi Ayi ndithu, kuli kukhetsa thukuta. Adziwe kukangana kwawo mkatikati kukuwamanitsa zambiri. Anthu asokonekera kwathu kuno. Akukumana ndi mavuto osiyanasiyana koma alibe kolowera kumene kumayenera kupezeka chiyembekezo chawo. Anthu ake chinkulirano chodabwitsanso. Kumachita kudabwa kuti kodi akuluakulu, kuti ndi chani chimene ifeyo tikulimbana? Nyama sinaphedwe ndi kuphedwa komwe koma kukangana kokhakokha ndi chani chimene chisakutheka kukangana kukuchokera pati bwanji tikukanika kumvana chimodzi makosana kuwapatira tambalawa ndiye akuzondotsa zinthu koma makosana a mtambontambo akulephera kupereka chikhulupiriro kwa Manyasa kuti tilipo ife musadandaule zonse zikhala bwino zotsatira zake achimwene ndi zoti akakhala masankho anthu akumangokwiya basi tsopano akaona mbali iyi kenakanso mbali inayo kuona zimene anthu akuchita akumangoona kuti a kuli bwino ndingosiya ndisakavote nawo basi lero chiwerengero cha anthu chimene chikumatuluka kukavota ndi chimene chidalembetsa chikumakhala chosiyana kwambiri chiyembekezo cha anthu chikuchepa tsopano anthu apa kumaganiza kuti a amwene anthu awa ndi amodzi basi tiye tingokhala amene wato ndi amene akumakhala mantha anga achimwene ndithu zimene tikangozilola kukhazikika m'malingaliro mwa anthu mu 2025 zidzakhalanso choncho anthu adzapanga chisankho chosatuluka kukavota chifukwa atsogoleri awo ngobalalika ndiye kuti ena ake adzangoyenda ndi mapazi basi ndikulankhulatu zinthuzi ngati wamdede koma ndizoona ndithu alankhulatu aprofi aprofiti bwande bwantasa wakumva akafuna amva osamva sadzamvansoyi ish amwene anthu oti pompanopa tinali pa chiwerengero koma mpaka kumapeza mavoti 3 2 kwinanso kumapeza 8 votes Zoona zimenezi? Zoona. Koma mabwana athu akulimbanalimbanawo anapitako kumeneku mwina kukamutemera nyamata kumeneku mangolomera? Chifukwa izizi nde sizoona achimwene. Ndi minyama yeniyeni kwabasi. 2 votes, 3 votes, 8 votes. Size za sapato! Chani! pamenepo ndiye kuti loko kuyambako ndiye uyambira pati kulirako ofunika kudzichepetsa akuluakulu tiyeni tikhale pamodzi tionenso kuti kodi zikuyima pati tingakonze pati kuti zinthu ziyende bwinobwino nthawi ndiye ikupita ofunika zina ndi zina kukonzeratu ngati kuli kusiyana ndi ena tisiyane nawo nthawi yabwino tiyambenso kukonza zinthu koma izi zapazizi zikuchotsa chikhulupiriro mwa anthu ena ake, kupanda kusamala, zidzakhala zosokonekeratu kutsogoloku. Misewu nde inde inayipa kwambiri kwathu kuno achimwene, ndi ngozi ya Namondwe ija, koma ku Machinjiri ndiye aaaa inayipitsitsa kwabasi, mu mzindatu wa Blantyre koma eh! za msewu zinali nkhani zina achimwene panopa kulibeko msewu ku machinjiri komatu amakhala ku blantyre mtawuni amwene zigombolera zokhazokha ngati msewu wopita ku dambwe amwene sizatalansotu ayi achimwene ayi mavuto okhaokha makosa anachitepo kanthu anthu akumachinjiri nawonso ndi anthu amwene ayi ayi iyayi iyayi kodi akuti okaonera kugwetsa biliji ku kulilongwe nsalu yakalawanda akumayigulira pati pati ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande